ọ dị mma eh, igbo ndị ọma na-ege ntị igbo ndị ọma anyị ji eme ọnụ otu a ka esi anabata gị ihe omume anyị igbo ekpebie nke ụtụtụ taa bụ fraịde ee ma tupu ya malite nke a bụ iji maa ọkwa na ndị niile pakịrị ụgbọala ha ụgbọala ha na Assumpta Pastoral Center Owerri Eh, biko eh, egbukwala oge ije buru ụgbọala gị ebe ahụ n'ihi na a na-arụgharị ya bụ ogige Eh, ọ bụrụ na i jeghị jee buru ya a ga-etookwa ya buga ya na nke ndị uwe ojii na biko Assumpta Pastoral Center Wetheral Road n'akụkụ ụlọ ụka Mulumba ọ bụrụ na i domere ụgbọala gị ebe ahụ biko jee bupụ ya ọ dị mma em, ndị ọma na-ege ntị em, echi gara aga ee ka anyị nụrụ ka o si were hịọ ee n'oge a na-eme idu n'iyi ọrụ ee, ya bụ ee Soludo ee gọvanọ ọhụrụ steeti Anambra em dịka ụfọdụ n'ime anyị nụrụ ee ọ dị mma ihe ememe ee enyocha enyocha marakwana otu ya bụ ihe siri wee mee em a hụrụ njinji jirinụ na akwụ hụrụ njinji jiri echi gara aga ya bụ njinji jirinụ ee ọ mụ na abdul A- abdul nọ ebe a ee, mụ na eh, comrade Obidimma nọ ebe a n'ụtụtụ a abdul nnọọ ụmụ Igbo ndewonụ ndewo ndewo ee biko ewela iwe eweli mana E- echefuru m na mụ na gị nọ nga ihe m dị na-echewu ihe ahụ mere echi gara aga akara ntị akara ntị agbaga ma ndị ngere inyi ndị ngere inyi chọwa akara ntị akara ntị agbagara na mbara ọnya ọnya m dị na-eche ee ya bụ echi gara aga ka ọ hịọrọ ee, n'oge a na-eme ya bụ ee, idu n'iyi ọrụ mana dịka onyonyo anyị hụrụ si kọwaa ee, ọ bụ nwunye Obiano ee, hapụrụ ebe ọ dụ gamazie n'ebe ee, nwunye Ojukwu nọ ebe eh, Bianca Ojukwu nọ Eh, akụkọ kọrọ eh, dịka akụkọ siri dee na ọ garuru ebe ahụ eh, ime ya egwu kpọma ya eh, amụsu na eh, eh, gịnị mere o ji bịakwanụ ya bụ idu n'iyi ọrụ na o chere na ọ sị na eh, ndị APGA agaghị enwe mmeri ọ bụzi mgbe nke a na-eme ka a sị na Bianca ji lee udu aka ntị pịazaa ya ee, egede siri ebelebe egbuzie ee, echi gara aga merenụ ee, dịka nwunye Obiano ji iwe ee, ka ejikwa iwe na-eji ya ka a sị ya biko ya gaba n'oche ya Ana- nke a ke m ji ọnụ m hụ anụrụ m nke na onyonyo ahụ ya kpọọ nwaanyị ahụ kpọọ ya ee, ashawo anụrụ m ya ee, ya bụ ee, ndị mere gaji hụrụ na amaghị ma ị hụrụ onyonyo ahụ Ee, ahụrụ m ahụrụ m ihe niile mere eme kama na um, mgbe ụfọdụ ihe mee otu a ọwụ e nyoo ya n'ebe a mhm. nyokwa ya ebe a mhm. Hmm? Mhm. Um, gị lee agba eh, ndị Igbo sị na ihe mere ede jiri bee nwii gị lee agba ahụ nwunye Obiano kpara enwere ihe mere o ji kpa agba ahụ Hmm. akpadoghị m ihe niile ha mere ma ha hmm. ụzọ abụọ abụọ mana achọrọ m hmm. ime ihe ndị ndị ọcha na-akpọ analysis ịgbari agbari ihe mere ede jiri bee nwii maka na e nwere usoro esoro tupu Soludo awụọ gọvanọ mana ha niile nọ n'APGA mgbe a na-eso mgbe a na-alụ ihe gbasara eh, onye ga-awụ gọvanọ na APGA Eh, Bianca akwadoghị na Soludo nwere ike ịwụ gọvanọ ọ gbara ya ụkwụ gbaa ya ụkwụ mechaa ha gaa e nwere kọtụ nọ n'ebe ugwu Awụsa ebe ha ji nwetacha injunction mgbe ahụ mhm. wepụ aha Soludo were aha onye ọzọ tinye so a lụrụ ọgụ dị egwu lụgide lụgide lụgide tupu ya eru ebe ahụ ya Bianca chọrọ ka onye ọzọ ji ji ọkwa APGA zọọ yes enwere onye ọzọ ọ kwadoro mana ọwụ na ọ kwado APGA ọwụ na ọ kwado onye ọzọ ekwadogodo eh, onye APGA ma onye onye ahụ ma ọwụ mana ihe mere na na ọwụ ihe mere nwaanyị ahụ ji hụzie ya dịzie surprise na ya nwa bịakwara ịghọta ọ dị ka gị sị na ihe adị nri adị mma emechakwa gị bịakwa bịa iri nri ndị mmadụ jewe ga-ajụgharịa ya ọnụ ịghọtara sị ya o ị mechara bịakwa bịa iri nri a na ị gbụfuru agbụfu ị hụrụ ya mana ọwụhụ na agba ahụ ọ kpara dị mma Abdul Abdul ekwekwa m na ihe i kwuru ekwe m ihe i kwuru na a sị na nri adịghị mma ọ bụ ihe dị iche na nri dị mma mana ọwụ ihe gụga m Ee, ọ bụ ihe dị iche na nri adị mma mana ugbu a ọwụ ihe gụga m

Hmm? ọchịchị eh, sinetọ Hope Uzodimma ugbu a hmm. ị ga-ahụ na enwe ndị shiri ọnwụ tụrụ ndụ ata mgbe ahụ sị na o nwe ike ịwụ gọvanọ mana ugbu a ọ ha na ya na-atọ ha echefuchala ha gbafechala ịghọtara hmm. mgbe ụfọdụ ọchịchị kpetụrụ onye ahụ esi na onwe ya bụ ọchị gị respect ya kwana onwe gị ji nwayọọ nọtụ watchịta ya before ịghọtara mana agba ahụ nwaanyị gọvanọ kpara ịgawa ga jụwa ya adịcha mma ịghọtara maka na ama m na Soludo nwere ike ọ ya jiri aka ya kpọọ ha oku

ịghọtara na ambassador wụọla diplomat diplomat bụ ndị ndị na-akpọ gentlemen ha na-eme ihe ike otu ahụ ha na-eji isi ya ọgụgụ isi eme ihe ha na-eji eme ihe ike aka awọla okwu ya na Eh, so aka ntị a ọ gara ga kụọ wụkwara ya onwe ya so otu ọ dịkwa onye a ka ọ dịkwa onye a ọdịnye nke ọzọ ha abụọ abụọ ha abụọ ha abụọ a na-eji ihe ọjọọ na-emeji ihe ọjọọ ịghọtara Eh, so a- aka ntị ahụ na onwe ya gbakwara adịghị mma Mana onye nga- onye jekwara ije kpaa ya emo adịghị mma ịghọtara ọ ihe a na-ekwu na ụmụ nwaanyị ịghọtara na ụmụ nwaanyị na-azọcha nye ha 30 for 40 eh, ihe a, ịghọtara 40% akara na- ịghọtara. akara na 20 akara agba aka ntị ma o ruzie mgbe ihe a ruru 40 ịgbara ọsọ ga-ata mana mana akwadokwara m ụmụ nwaanyị n'agbanyeghị gọọmenti a na-adị mma mana nke ọzọ m sị mee m sị ka itikwa nụ ị ma na mgbe a machara ya bụ ụra ị hụ na ya dị ka a na-alụ ọgụ ndị mmadụ abịa jide eh, obiano nwunye nwunye obiano mgbe ọ nọ na-aga n'oche ya o nwere okwu si ya n'ọnụ pụta ị mara na ndị igbo sị na ekom arụ acha ma nwata ajọ nkwụkwụ Eh, amawa ajọ nkwụkwụ o- ajọ okwu apụọ ya ọnụ ị nwere onye a gbara aka ntị otu ahụ Eh, a ga-agbapụ n'okwu n'ọnụ na ya ọrụkwanụ gị and ihe nọrọ nwoke okwu gị maka na microphone na vidio ihe niile fos- fesiziri ebe ahụ ị makwanụ ka onye gbara ya gbara n'ebe ka ya ekwugo ekpenu otu ọ dị akwa enwe eziokwu Nnọọ. Eh, mana mana enweghị dịcha na aka ntị aka na ntị na aka n'anya nke akara anya nke na-akpọta ya akara anya ndị ndị ndị bidoro ihe akpọ ya bụ akara anya ihe ọ gba ya bụ akara anya ọ wụ aka ntị akara anya ee ọ dị mma eh, ihe ọjọọ tọchị biko ndị ndị igbo biko eh, ndị steeti imo ngwa kpọọnụ anyị na akara ekwentị sọsọ otu akara akara ekwentị ka anyị nwere 0708 264 1625 0708 264 1625 kedu ihe i chere eh, banyere eh, ihe ihere a merenụ echi gara aga biko gbakwa mbọ akparịkwala onye ọbụla eh, ya bụ n'asụsụ bekee be civil in your intake ndewo Hello. ịbọọla chi ndewo
ndewo ndewo ịbọọla chi gaa n'iru evangelist

na spain Mm. mgbe ahụ ọ- ọ- ọ sorozi ndị pdp eh, ndị eh, ji- ọchịchị jonathan mgbe ahụ Mm. na-agbazi ndị apga ụkwụ Ewo. so ọ wụ after e wepụchara ya as ihe a ka ọ bịakwa bịa laghachizie na apga chọwazi ịbịa zọọ sineti mgbe ahụ obiano na nwunye ya akwadozi ya ịzọzi sineti ahụ because of agwa ahụ ọ kpara Mm. ndewo
ịbọọla chi Mm. ee gaa n'iru ọ love nwoke eze nwekwa
Gaa n'iru. enwe ndị chọrọ anyị okwu ndị agba aka ntị achọrọ anyị okwu ho. Mm.
Instagram, ọ kwesịrị ịga bụ ụmụ ara gwa ha ihe a na-ele emechi okwu ahụ bụ ya okwu anyị na nwaanyị

ka nsogbu a bidoro n'etiti ndị Igbo anyị Nwunye- ịma na ndị Igbo nwunye anyị onye Obiano mee na- onye mee arụnyewa akpịga ọkụ akpịga nnu akpụnye ka akpụnye ka Mm. enweghị ihe zọgara ha nwụọ ha azọga dịka azọga gịnị ọ bụ ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọ ihe m kwere kemgbe obi mgbe eji mata Obiano na nwunye ya ji bịa ọchịchị Mm. Eh, ọ ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọ bụ ihe gbasara APGA Oh, ndị ọchịchị APGA bụ ihe kogara ha enweghị di ha zọga ọ dị egwu ị bọọla chi
ụtụtụ ọma fada na atu ekele m unu Bọọla chi o. Anọrụ Linda Oscar onye Awọ Mbieri Mm. gaa n'iru ụmụ nwaanyị abụọ ndị a emeteghị omume dị mma nwaanyị Obiano isi n'oche ebinie adịghị mma ọ jọrọ njọ mana ndị Igbo sị na onye na-adị igbo ọgụ ya gboo okwu ịtụ aka Otu ahụ o si bilie gakwuru nwaanyị Dim Ojukwu, ọ jọrọ njọ nke ukwuu. Mana nwaanyị nke ọzọ enweghịnụ ndidi, ya ewere aka ntị were ekwu ihe. Ya pụtara na ha emeela ha chọrọ ha na-eru ugwu ha, ọ wụ ụmụ nwaanyị ndị ọzọ. Ihe na-apụtakwanụ n'ọchịchị ọrụ ịlụ ọgụ mgbe ụfọdụ na-ajọ njọ jọgbuo onwe ha. Etichakwa ya n'onyonyo, ha anaghị esi n'ime ya mụta ihe. Ha nọrọkwa ebe ahụ na-eru ugwu ha. Onwe ha ka ha mere. Ihe ọ bụla ha mere n'ebe a, ha ma nke ha mere because itinye aka na e nwere ike echi ha esi na back door mezie ya. Onye ọ bụla jide onwe ya. Ka ekelekwe m Chineke na nke a mara ụra awụsahụ n'ala. Nke a gakwara n'ikwu okwu anọghị ebe ahụ mee ihe ndị ọzọ gara ịpụkwa iche. Ma n'ime niile, onye ọ bụla jide onwe ya n'ọchịchị n'ihi na ha wụ enyo a na-elekwasị anya n'otu ha si eme omume. Ka ụbọchị mara anyị mma, ka wiiki a gaakwa, weekend anyị na-aba. ma mma karịa ndewo Anọrụ Linda Oscar onye Awọ Mbieri ndewo em ka m mara ma ị nụrụ ị nụrụ na n'isi isi ụtụtụ a na anwụchiri Obiano na airport Ee, ọ wụ- ọ wụ eziokwu anwụchiri ya Ee, ma- O nwere ndị- ihe a- ihe a mere echi ehe e nwere ndị kọtụrụ onye sị na ihe a mere echi mere em, mehuo ndị mmadụ anya wepụ onye ọbụla anya na ihe eje- ejere ime echi Ew, Ee, Mm. ihe ejere ime echi bụ na ala Igbo ala Igbo na-aṅụrị na onye nwere onye nwere ike dịka prọfesọ Chukwuma Soludo ọkammụta hmm. hmm, nwere lot of potentials bịara wụọ gọvanọ hmm. na Anambra steeti dịka ndị Anambra shikwa eme ha nwa e, e, ha nwa atụọla ntọala ọchịchị ha enwere ụdị ndị a na-eme na-awụ gọvanọ na Anambra ma irube otu ahụ ọ na-ara ahụ site n'oge oge Mbadinuju hmm. dọkịta hmm. Ngige hmm. dọkịta eh, Peter Obi eh, teknokrat Obiano ah, teknokrat onye enwere ụdị mmadụ chịga Anambra ogono otu obodo ha dị gị jikwa ya kọmpee steeti dị ka Imo na Abịa ihe mere ha ji ala azụ ụdị ndị chịga anyị na ụdị mmụta ha nwere nwere ya so ihe mezi onye ọbụla hapụ and Soludo e nwere okwu o kwuru yesterday iwetara akwụkwọ o kwuru okwu o kwuru yesterday okwu kpọrọ ọkpụrụkpụ Mm. ọ gwara ndị Igbo ọ wụghị naanị Anambra ọ gwara ndị Igbo nara ịwụ ihe a nara ị na-ekwu taa ka ụmụ nwaanyị abịa were ezi omume ha ji Chai. papụcha ya nwezi onye gekezi ntị o kwuru okwu Olee echi ihe gara o aga kwuru? kwuo Olee ihe o nke ka mkpa o kwuru bụ ọ kpọrọ oku ndị IPOB na ndị na ndị ESN staff na ndị sekuriti ọ kpọrọ ha okay okay okay sị ha bịa Mm. ee, ka ha tukwuruzie ala kwuo okwu ka a mụrụ otu a ga-esi webata udo Ọ ka sị na ihe- Anambra ihe na-eme na Mọnde. Igbo adịghị ihe a na-arịọ arịrịọ ndị gọvanọs ndị na South East Mm. ha kpọọ ndị a ka a tukwuru ala nwee ike hazie ihe tigbuo zogbuo a ka ala jụọ oyi Oh. ghọtara ụmụ nwaanyị bịa werekwa aka ntị ji bịa kụpụcha ihe niile ahụ. mana i chere na ị ma, e nwere otu m si anụrụ akụkọ kebikebikebụ you know ị ma ihe dị otu a mee n- ndị mmadụ ga na-etinye nnu na ose na-akọ akụkọ ọ sị na ọ bụ n'ihi mkparị ahụ o nyere nwunye Ojukwu eh, merenụ Mba. e ji nwetụ e ji jiri ya eh, e ji jide e ji jide ya mba wụọ ya eh, eh. tupu eh, tupu jide ya na airport eh, eh, tupu ya hand over mana gịnị mere ọ ga-eji efeli ndị kwelu EFCC eh, eh, chere nụ, tupu ya hand over ndị EFCC already akpọwala ya Mm, ha gara ekwuola ya gbasara na mbara na o riri ego na-akpọ ya mhm. nwoke ahụ esiekwanụ ọnwụ na mbakwanụ sị na nwee even na ya o kwuru ekwu na ya chịchaa ga-ala na ya jere Amerịka Hmm. o kwuru ekwu zụ ya ọ sị na ya chịchaa ada iche na a chịchaa ya na-ala Amerịka o kwuru ekwu hmm. and o mekwere ihe ahụ o kwuru ọ na airport ọ nọ ọ chọrọ iji la Amerịka ka ndị a jiri ya oh. mana ihe m na-awọta ihe o ji arịrị ọsịsọ mbe nọ n'olulu ihe o jiri ọsịsọ ọsịsọ ma hmm? otu ụbọchị ha na-enye na-eche na ozuzu ikpe n'ike onye chịchakwara ọchịchị gị kọwatụ ihe ị chịrị otu na-eche eme ya gị gbapụ kurutu ume ndewo ndewo nna ị bọọla chi ndewo oh, Ejike onye ọma
gaa n'iru tinye nke gị opinion na opinion tinye ọnụ ya ọ na-ekwu
Onye pati wụ chọọchị, onye ọla ga-aga e nweghị onye eji achụ achụ na chọọchị n'agbanyeghị ihe ọla e kwuru in the past. So ọ nwere ọ nwere right ije. Afọrọ ya alụọ emechakwa emeji onye nọ na pati yo. So ọ ihe anyị kwuga na ụmụ nwaanyị ọ ebe ikwu agarị mma ihe ekwu ụmụ nwaanyị ụmụ nwaanyị awa- agaghị ha akụga. Atọ enye nwa mpawa agaghị akụga pati obodo. So ọ- a- a nwaanyị ejiri ara n'oche ya

mgbe ihe a nọ na-eme Obiano dịkwa n'oche ya Mm. dị n'oche ya nọ ma ọ dịrị nwa adịrị gị na ya dị ka ala mepee n'oge Mm. ma ụmụ o nwere ụmụ nwaanyị ndị shiri ike o maka na ile anya ị ga-ahụ na nwaanyị ahụ yiri onye ka di ya ike o ya otu o si mee maka na ah, nwaanyị nwaanyị di ya bụ gọvanọ ya enwe ike shi otu a bilie gawa ịga midi ị ga-ama na even n'ime ụlọ sef o nwere ike di ya enwe ọnụ ewedala ehe, ọ wụ agụ nwaanyị Mhm. Eh, ibe- n'agbanyeghị na ọ na-aza Osodieme Mm. mana ọ dị ka ọ- ọ- ihe kwesịrị ịkpọ ya wụ oji di ihe ọ na-eme
oji di ihe ọ na-eme ọ dị mma ka anyị gakwa n'iru na-aza oku ndị mmadụ ị bọọla chi anụ ya Akọpụta. Oh, akụpụla. Ị bọọla chi ya ọ dị ka e nwere otu ikuku si enye anyị nsogbu n'ụtụtụ a kemgbe taa kemgbe echi Mm. anọ m n'ọta. ọ ya mere ee, anyị anụghị ha n'ọdọ ma ma agbara ya ma nzirịta ozi agbakọrọ ya akara ntị ị bọọla chi onye na-akpọ nwanne pụọ ebe redio gị nọ pụtụ na redio gị o eze biri o onye eze kara akụ ehe ọ dị mma ka anyị nụ olu gị

ọ dị mma onye eze imena Onye eze imela. Ee, n'agbanyeghị onye eze bụ- ọ kọwara background ya dịka onye gụrụ political science na Imo State University nyekwanụ analysis ị ma ihe mere eh, eh, academics na-eji ama mma mgbe a nọ university bụ na ọ- ebe ọ bụla i siri bịa ọ dị ka ọ dị ka enyi academics ọ dị ka eh, nnama I mean elephant ebe ọ bụla ị kpara aka ọ wụ ya Mm. ị ghọtara ị kpa ya aka n'ọdụ ya ọ wụ academics ikpe so ma ị mara ị agree ya, o uru ya. ị disagree o ma i butere nke gị dị iche Mm. ihe niile ahụ ọ- ọ dịcha accepted na na academic exercise so eh, dịka onye eze kwuru mana ama m na dịka onye eze ọ ga-akwado ka ah, mmadụ gbaa gị aka ntị ebe a Mm. gị gbagwụrụ Mm. Eh, ọ ga-akwadokwa ka a gbaa gị ebe a, otu a chukwu na baịbụl sị a gbaa gị ebe a gị tụgharịa ebe a a gbaa gị ọzọ ị ghọtara ehe maka na ọ bụrụ ha mere ya na ihe e dere na baịbụl na anambra ya anaghị ere onye abụrụ abụra dị umeala ebe a ya atọ nụkwa ebe a gbaa ya ọzọ ị ghọtara ya eji nwayọ pụwa nsogbu ara ya elu pụta a gbara ebe a ya agbawa kpụwazi ugwu ị ghọtara so ee bianca na onwe ya otu o si respond ọ adị mma ihe nwaanyị obiano mere adị mma mana ihe nwa ee, bianca mekwara adịghịkwa mma Mm. Mm.
Ọ dị mma. Be- mana ma m nụrụ akụkọ a na-akọ a sị na nwunye Obiano na-apịakarị ụmụ mmadụ Gịnị aka na ntị. anyị ma ihe eme kemgbe echi gịnị mere ndị akụkọ anyị ndị niile ekwu ugbu a gịnị mere kwuo ebe a kemgbe echi ọ bụrụ na ọ otu a ndewo ị nwere ike iwelite olu hello Hai. Ka anyị nụ ihe ị na-ekwu. Ama m ihe mega ma awụrụ gị amakwa ma akụọla Onye akụọla netwọk aka ntị. nwa netwọk ya aka ntị Eh, na anyị na-ejizi ka anụ ihe ndị mmadụ na-ekwu ndewo
Ah. Nke a si dị na ee anyị na-agbalị ka a nụ ihe ị na-ekwu ma ikuku anaghị ekwe ka ọ dasie ike ị nwere ike ịgbalite volume gbalite volume fonu gị osi na volume fon osi osi Oh.
na volume fon biko onye ọzọ kpọọ anyị ọ wụ ikuku na-eme ya Mm, ọ wụ ikuku ọ dị mma em, ọ ọ fọrọ nkeji ole ma ole ka anyị pịachie Ee, biko unu ewela iwe ọ wụghị anyị mega ọ wụ ikuku

otu ahụ ọ na-ekwu na nwaanyị ahụ biliri ebe ọ nọ n'oche ezie nwunye ojukwu nwa na-ekwu na nwaanyị ahụ kwesịrị a na-asọpụrụ nwaanyị ahụ maka na kemgbe m matara na-anụ maka nwunye ojukwu ahụbeghị m ebe ọ dara ha na mmadụ ya bụrụ echi gara aga ka anyị kwesịrị izere aga agwa ọgụ n'obodo anyị

ndewo mana eh, n'otu onye jụrụ sị a sịkwanụ nnọọ na ọ wụ nwunye eh, soludo eh, ka ya na ya nwere nwere nsogbu a Eh, a sị na ọ wụ nwunye soludo ka a pịara aka ntị a Anyị- anyị kwe n'ihi ya chụtuo ya n'ọchịchị
mba nụrụ ndị ji nara eji mana eche m na ọ nara eme otu ahụ ihe a na-ekwu bụ na a na-ekwu ihe mere ndị uwe ojii Mm. eme ha arrest ma nwunye Obiano ma oke Bianca ọ maka na onye ka nwere ndị nchekwa ka Onye ka nwere nchekwa ka- Eh, so ah, onye isi ndị uwe ojii wepụtara akwụkwọ na Anambra steeti Eh, akwụkwọ a wepụtara na mgbede echi ha na-asị na na e nwere obere eh, gbara gbara gbara

ọ wụkwa ya kụrụ ị ma ihe ihe nwanne nwanne a gee ntị gee ntị ị ma na ihe a na-agbanwoju anya ọ dị ka echi ile mgbe akụkọ a pụtara

ndewo ọ dị mma ee Abdul elee nwere ihe ndị ọzọ etinye ọnụ ka ihe m gachi tụ itigara ọchụ ụmụ nwaanyị ha were ya nwayọọ ịhụ, enwe onye egwuri ọchụ deme edeme ha were ya nwayọọ maka na mgbe arum eh, mgbe Etteh wụ speaker eh, national eh, federal house of rep ya ga-azụọ igwe igwe eji agbatị ahụ Mm, Ọ- ọnụ ya nọ ebe 600 and something million igwe eji agbatị ahụ nwaanyị mm, so eh, ụmụ nwaanyị ndị nọchị e nwere ndị n'ọchịchị mechi ga ama mana ndị ka na bịara abịa ruo ugbu a dịka ha chọrọ imebiri ụmụ nwaanyị mana achọrọ m ịrịọ ndị Naịjirịa sị ha ha matakwa na ụmụ nwaanyị bụ ezigbo ndị Mm, fada echi ọzọ a ga-ama ya ọnụ n'ihe gbasara ah, ndị P- eh, ndị party Mm. Mm, ego ha ji erege form Ego ha ji ere form, mm, ya, maka na ọ ya onye ga-agwa ọ dị Chukwu a. egwu ọ dị mma onye na-ege ntị eji m aka na ị nụla dị ka o si wee gaa na Igbo kpebie n'ụtụtụ a ee, nke anyị na-ekwu ee, ma onye mara ụra ma onye kparịga akparịga enwekere mma enwekere ma chachachachachacha ee, ọ dịrị otu ha si awụgo ugwu ha n'ama ee, ya bụ ihe ha na-ịga n'ime ụlọ n'ime ụlọ ma ọ kwanụ na governor's chamber ee, nọrọ ebe ahụ hazie ma kpezie ihe niile mana ugbu a apụtara ha n'anwụ ya bụ a na-ayọ ka onye ọbụla meda obi ka udo chịa ọ ndị ọma anyị ga-agazi n'iru eh, na nkeji olemole nọ n'ihu n'ihi na o nwere ndị ọzọ anyị na ha ga-anọkọ ndewo nụ
Hello, listener.
My name is Blessing.